aya n balimaw aw ni tile n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an ka kɛnɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen ye an bɛna mana min bɔ aw ye bi an bɛna baro min kɛ aw ye bi aw yɛrɛ ye mana min ɲininkali kɛ ko k'o bɔ ko jagoya furu mana jagoya furu a n'a conséquence an bɛna jagoya furu mana min bɔ bi aw minnu bɛ an lamɛn aw dɔnyɔrɔ caman bɛ sɔrɔ mana in na ka d'a kan n da bɛ se yɔrɔ dɔw ma dɔ b'a fɔ ko a hali karisa ka furu a kɛra tan an bɛna mana min bɔ bi an bɛna cɛkɔrɔba dɔ ka mana bɔ maakɔrɔw ka yafa n ma cɛkɔrɔba min kɛra sababu ye k'a den ɲuman in ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ k'a sababu k'a ka jagoya furu ye furu ka di de ni furubaga fila nin bɛ ɲɔgɔn fɛ o furu kuma man ca u ka ko bɛ kun ɲɔgɔn na nka n den de ye ne de y'i wolo a y'i diya a m'i diya i bɛ taa karisa ka furu de la n'i ma sɔn n b'i faga n bɛ nin k'i la n bɛ nin k'i la aa o furu kɔnɔ kuma ka ca nisɔndiya ka dɔgɔ o furu la bonya t'o furu kɔnɔ an bɛna o maana dɔ bɔ bi maana nin tɔgɔ ye ko jagoya furu a n'a conséquence Dalabugu tun ye dugu de ye nin mana nin kɛwale kɛra dugu min na dugu nin tɔgɔ ye ko dalabugu an ka cɛkɔrɔba kelen tun bɛ yen ko tura aa tura tun ka farin bɛɛ bɛ siran a ɲɛ ka d'a kan ancien kun don ancien combattant kun don o don tile ma muso tun b'a bolo ko ɲata o y'a muso ye a ye den sɔrɔ denmuso in ka ɲi kosɛbɛ kabi den fitinin a cɛ cayara min mana na e tura nin den in nin ye ne muso ye denmuso in cɛ ka ɲi kosɛbɛ u bɛ den nin wele ko sulani a sulani tun ye muso ɲumanba ye dɔw ko k'a cɛ ka ɲi ko sulani sulani a san wolonwula a donna lɔkɔli la aa a hakili ka di a ma redoubler tile kelen a b'a fa bonya a b'a ba bonya sulani bɛɛ y'a kanu a nana se san tan ni fila la ani maa minnu ye filan ye a kalanna ka tɛmɛ o kan kabi ala ka sulani da a ma maakɔrɔba dalamina ala bɛ den dɔw da k'u ladabu ala ka den ladabulenw bɛ yen i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen hali u ni fa ni ba tɛ ɲɔgɔn kɔrɔ nka u ladabulen don sulani a si sera san tan ani naani ma waati min na aa a ye dɛfu kɛ o waati a ye nɔti min sɔrɔ maa si m'a sɔrɔ a ka npogotigiya daminɛ a ko ka di fa ye a ko ka di ba ye a ko ka di bɛɛ ye kamalenba dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko bagi a tun b'a yɛrɛ wele ko ne bagiba musow ka denmandi o y'a tɔgɔ ye o bagi o nana jateminɛ yan wari tun b'a kun o don magasɛn tun b'a bolo a bɛ ɲɔ feere aa a ko nin dennin ko ka di ne ye dɛ nka bagiba tarawelelaka kun don han kamalenba belebele o bagi nin a ye maaw bila ka na se cɛkɔrɔba ma n'o ye tura ye a ye tura fo jeliw nana ko a cɛkɔrɔba an nana i den ɲini an b'a ɲini bagi ye a yɛlɛla a ko n den jumɛn ɛɛ a k'i denmuso min n'a bɛ lɔkɔli la n'a tɔgɔ ye ko sulani aa a yɛlɛla a ko tiɲɛla den nin bɛ kalan na nka furu fana ye furu de ye n'o tɛ ɲinan yɛrɛ a bɛ dɛfu la i ko ala ka ko bagi yɛrɛ a ye dennin kunbɛn a taatɔ lɔkɔli la aa a y'a ka kanuko kuma fɔ a ye sulani kasira a ko bagi i bi yafa n ma ne bɛ taa kalanyɔrɔ la aa bagi a ye sulani ɲini kanu na a m'a sɔrɔ a y'a kɛ furu ye o don ciden nana du kɔnɔ ko bagi b'a fɛ ka sulani furu tura a ye ciden bila k'a denmuso wele ka na a ko bɔn i furubagaw nana yan bagi fa ni ne bɛɛ ye teri ye nin bɛ komi balima furu de n b'a fɛ k'i di bagi ma sulani kasira a ko ne fa a ko naamu a ko n b'i deli ala kama kira kama i t'i jɔ ne ka kalan dɔɔnin kɛ a ko o dɔwɛrɛ fɔ n ye e bɛ kalan mun na nka muso bɛ kalan a cɛ de ne tɔgɔ ye ko tura kabi ala ka n dan filaman tɔn da n tɛ siran maa ɲa anw tɛ muso ɲininka a ka di a man d'i ye la koyi ni min ka di anw ye an b'i di o de la anw mɔn'o de la n b'i di bagi ma wa i bɛ fur'a ma ɛɛ denmuso kasira a ko baba n b'i deli ala kama kira kama i jɔ n ka n ka dɛfu kɛ n ka dɛfu sɔrɔ n ka kalan ni n ye baki sɔrɔ ni n tilara min cɛ min ka di i bɛ n d'o ma a ko ɲɛti n tɛ sɔn denba n'o ye ɲɛta ye a y'o wele a n'o fana kumana a ye kuma kelen da o tulo kan ɛɛ o ko tura ne bɛ e kɔ koyi bidenw tiɲɛnen don n'i ma den di a di wagati i b'a sɔrɔ a bɛ tiɲɛ o don tile ma bagi ka woro bɔra k'a fɛn bɛɛ kɛ sulani tɛ bagi fɛ bi a t'a fɛ sini a kanu foyi t'a la n'a ɲɛ dara bagi kan f'a ja bɛ tigɛ bagi bɛ yɛlɛ kwa kwa kwa kwa a b'a fɔ sulani ye e ye ne ka dandana basa de i b'i da ne ni kogo cɛ i ka maraka maraka bɛɛ kɛ k'a ban ɛɛ ne bagi tɛ wa musow ka denmandi de ye ne ye koyi ne bɛ n tile kɛ a da ka bon a bɛ kuma ka wasa a tɛ siran maa ɲa cɛkɔrɔba nana bagi nana a ma don dɔ a ko baakɔrɔ a ko naamu n b'a fɛ ni muso ka to ka bɔ a k'o tɛ baasi ye ne y'a d'i ma aa o don sulani siranna sulani ye jagoya bana bɛɛ kɛ o don f'a bɛ yɛrɛ yɛrɛ aa o don cɛkɔrɔba ko sulani ma a ko n'i bɛ sa i bɛ sa n y'i d'a ma de d'ailleurs yɛrɛ n'i m'i tilen bagi ma i ka kalan b'a tiɲɛ n bɛ taa fɔ i ka lakɔli karamɔgɔw ye u k'i ka papiye bɛɛ labɛn kalanko banna aa sulani sɛgɛnna sulani komansera a bɛ fasa bagi bi kamalenbaya la don o don sulani b'a m'a tulo la a ni karisa bɛ kanu na a ni karisa bɛ taa a bɛ da bɛɛ la dununkɔrɔ kunkolo don a b'a kaman gosi ko wari b'ale kun ni wari b'i kun i b'i sago kɛ sulani ala n'a tora ka fasa hami bolo u ye nkalon d'a la k'i b'a sɔrɔ a kɔnɔma don cɛkɔrɔba ko n'i kɔnɔma don i bɛ sa n'i fasali i kɔnɔma don cɛkɔrɔba yɛrɛ ancien n'o ye tura ye a y'a denmuso ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka t'a lajɛ ko kɔnɔma don dɔgɔtɔrɔw y'a lajɛ u ko cɛkɔrɔba ko naamu u ko nin den an t'a dɔn fɛn min b'a la kab'a wolola a tɛ cɛ dɔn aa cɛkɔrɔba dabali banna ye nin bɛɛ la tura ma sabali den nin hinɛ m'a minɛ bagi nan'i kanto a ko ne yɛrɛ b'a fɛ ka muso ladon de o bi kɛ waati min dɛfu tɔ yɛrɛ man ca aa o don tile ma maaw ye delili kɛ ko k'u jɔ fo dɛfu ka kɛ o dɛfu kɛlen surani ye nimoro min sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛɛ maa si m'a sɔrɔ karamɔgɔw bɛɛ dabali banna a la fɛn bɛɛ san purusan a y'o de kɛ a ye vɛn purusan karante purusan fɛn fɛn kan ka kɛ vɛn purusan karante purusan sosani purusan coefficient trois a y'a bɛɛ sɔrɔ u dabali banna a la cɛkɔrɔba labɛnna sisan ka taa fɔ lɔkɔli karamɔgɔw ye ko k'ale den ka papiyew labɛn ka d'a ma k'a b'a bɔ kalan na a y'a den di cɛ ma ee lɔkɔli karamɔgɔ min b'a kalan o kasira o tɔgɔ ye ko baba ee a ko ne fa tura a k'i den ɲɔgɔn si t'an ka ekɔli in na yan a bɛ maa bonya a bɛ kalan kɛ ale de bɛ k'an kunnawolo ekɔli fɛn fɛn farala ɲɔgɔn kan ɲinan ka kalan kɛ a ye nɔti min sɔrɔ a ye kalan min kɛ maa si m'a kɛ ee a ko muso n'a kunkolo n'a ka kalan bɛɛ ye cɛ ta ye n y'a di cɛ ma ka d'a kan n'i y'a to lɔkɔli la a bɛ tiɲɛ ee a ko fa a ko cɛkɔrɔba n b'i deli cɛkɔrɔba nin ma sɔn